Basioye enwe ụlọ ọgwụ. Ndị be anyị ya-enwe sekuriti. Ụmụ ndị anyị nọ outside onye bata onye bụ ide anya lara ụla. Ekwuru m na sekuriti ya-adị n'Ụbanisioye. Yes, oh. na ma n'ọ ya-adị bụ na unu kwadola anyị wee gwuo na ọkụ na-enwu n'ọ bụ ive ka ọ bụ unu kwadokwe m etu ọkụ a si enwu ọkụ ya-esikwa etu ahụ na-enwu ọ ive m kwuru asị na ogologo okwu adịrọ n'ụka na ọ bụrụ na onye ọbụla wee tuo otu na elekshọn anyị na-eme bụ nke nwanne o, anyị na-emerọ otigbuo ọzọgbuo onye ọbụla Ụbanisioye ma na oyi lid be ọganiru ba bieli aka

si ya na o nwere ihe anyị chọrọ ka i meela anyị na ịgba ahụ nri anyị chọrọ ka i meela anyị bụ nke bụ anụ ụlọ gị rapụrụ nwatakịrị nga nya jee ụchụkụ obutala anyị nri okwu emecha ọ naanị ofu ọma na-ezo ụka anyị banye mụ na ọfọ ka eji meshin mụwa ṅụrụ mụ na ya na mbụ ji meshin m me- na-emela nke kampen nwanne anyị nwoke libie mgbe nye ka o lụziri na nke chairman ụwa ya ụtụ Ụbasioye ọ bụ nnọọ ntụ unu gwa m ọkwa ndị anyị mara ịpụtali na chairman obi akwụ nwa bụ Amechi na elu oregbunebe odigbo na ọkpọka ankomata nke ikpeazụ ịwa ọ gbapụrụ mmiri o nwere okwu onye kwuru okwu si na ya na-emeli ya kampen kedụ ive ahụ ọ kpọrọ ya maka m agụrọ akwụkwọ kampen gịnịdị kampen manija i wee jide okwu ị chọrọ ikwu n'ezigbo okwu ya-ekwu wee mebie okwu i mebiri bụ na ị sịrị o nwe ndị gbapụrụ mmiri na Ụbasioye ma wee na-ekwero ka mmadụ ya agbalị mmiri na obere okwu anyị kwuru jọchara nye ka ọ bụ a na unu jidere ụbasi okeli ide de kelicha ebe ọzọ bukuru bute obu mgbasa ka a na-agba ọsọ ụmụaka ndị na-emeli ya n'aha Jizọs obodo dị ka Ụbasioye unu ga-eji kọpọ kọpọ afọ afọ wee na-emebi ọ bụrụkwa omenala ka ọ bụ ọ bụrụ ma ọchịchị ọkpọka zuru ọchịchị unu ejide mmiri wee mee kampen ọ bụrụ na ị gbapuo mmiri ị chọọ inye mmadụ ihe ọ bụrụ n'ị chọrọ mmadụ edupụta gị mee chukwu na i nwe okwu nke wapụ awa uche ama n'Isioye nke mere eme n'Isioye dị anyị mma ebe a na-amatara mma

Good morning, sir. Morning. Onye i kenere bụ um, High Chief Chukwudi Nwekwu, Ọkpọka na Nando, Ọkpọka 1 to 10. ọ bata ife adị na Nando ọ mụ ka ị na-ekele ife na-eme n'ụbọchị taa bụ na akụpụtara m Ubaranisioye obi akwụ wee gwa ba na- na mụ bụ nwa ba bụ ọkpọka na-apụta nzọ chairman na obi akwụ and elekshọn anyị na-eme bụ elekshọn nwanne na ya achọrọ ihe tigbuo zọgbuo na m kwuo that na ebe anyị niile Ubanisioye nidile bụ onye ndu na ọbụ ọzọ onye ọchịchị na anyị nidile ka be anyị dị mma so m gwa wa ka wa marụ that ndị na-ewu ya nọ ife nnụ ọgụ ma ife wa wetu obi na onye chukwu nyere ọchịchị ya achị so wa mala anybody dịba mma wa biele aka ka onye a chịa wa ka ọ dị mma but wa biele mụwa bụ Ọkpọka aka na mụ na-epro nye nye bụ promise na ọ bụ na m ma-elead ba ọfụma a na ibe niile Ubanisioye ji bili ma ndị nne anyị ma ndị nna anyị ma ụmụaka na wa ya-eso wee chịa ọchịchị ahụ ma sọsọ Ọkpọka ya edozi nwere Ubanisioye na ike ba ka m ma-eji wee chịa na every bri- branch chairmans na m ma-carry ba along wee mee ka ebe anyị dị mma ụmụnne anyị nọ mba ofesi onye nata n'ụnọ ka onye igbodo anya lara ụla Negodi ive dịka Ubanisioye Nando enwerọ even one security ọ dị very bad ị fụgo ya so emekwara nke amalụ na ọbụgodu n'ụnọ ọgwụ nke Amobi CH na ndị executive ya bidoro ebe ọbụla ọ stọpụ na mụ bụ Ọkpọka ya-emake sure na a lụsịa that ụnọ ọgwụ a bụ ụnọ ọgwụ na a ga-complete ya na-ekwe ba assurance na ọkụ a na-adị na ya ejikwa etu a na-adị na Ubanisioye anyị ya-adị mma mana o si n'ike ibe Ubanisioye niile ji wee bili ike ndị nne anyị ndị nna anyị ụmụaka na ọ ba ya-enye aka obodo a wee dịdị mma wee na-ayọ ba biko ba supportụọ mụ na mmemme Ubanisioye ka ọ bụ na eze a na-achịkakwa n'ebu na ọ na-ege ndị ọ na-achị ntị akpọ onye kpata alo dị mma ọ bụ na nwatakịrị kpatara alo dị mma e mee ife the person kwuru atụ na-esi enye ọ dị mma eme enye mana eze na-achị sọsọ ya bụ ikwu chima onwe gị ọ na- ọ na-eme mistake ọkpọka pụtara nri ego obi akwụ na m afụrọ okwu ego nwa obi akwụ nwere ị fụgo ive ọkpọka pụtara bụ ka e dozie obi akwụ so na nwa- onye ọbụla bụ a good leader pụta na focus ego bụrụ ego bụ ife i bu n'obi onye a na-abụkarị a failure I believe na Ubanisioye ya-adị mma and na Ubanisioye niile ga-akwado ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya onye ọbụla na-achị ọchịchị a na-akwụkwado na a na-adịghị enweta ihe ọ chọrọ so m wee sị na ọ ya ebegodu m n'etu a ka na wee gwa ebe anyị anyị achọrọ ife tigbuo zọgbuo onye ọbụla wa believe na onye a ya-achị ọchịchị ọdịmma a tụnyelụ ya akwụkwọ ebe mgbakpọka na-ekwu wee sị ka o be m etu a ka chineke nna bụ okwu si obi ya mara ịtabe ma gbuji gozie site n'afa jizọs kraịst bụ onye nwe anyị anyị adị na ndụ Incoming, incoming. so ekenelụ m gị Ee, mala mgboro ekenere gị n'aka ọlụ gị ekenelụ gị ọfụma ekenelụ gị ọfụma